ọha na eze ndị igbo ekene m ụnụ igbo bụ igbo ekene m ụnụ m wee na-asị nke onye chiri ya zelu ana m ekene ụnụ mbọsị eke mbọsị oye mbọsị afọ mbọsị nkwọ tata bụ afịa eke m wee na-asị na eke ya-eketala anyị ncha ife ọma aka m bụkwa maazị chukwujioke mmadụabụrọchukwu tata anyị wetala ụnụ ozi ọma n'afa ndị mbụ na ndị egede topic anyị tata bụ that topic dị very important n'ịgọ ọfọ n'ọdịnanị igbo n'ikpe ekpele n'ọdịnanị Igbo n'ịkpọku our ancestors n'ịkpọku ndị mbụ na ndị egede na Igbo cosmology na Igbo worldview na Igbo tradition enwe three basic steps three basic principles you must follow ma ị na-agọ ọjị ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwanyị these three steps you must follow awatarọ ya n'anya ọ bụrụ ị chọọ ịbịa be mmadụ je si n'azụ ụnọ wee bịaba bie ọ dịrọ possible these tre- eh, three steps m na-akọwala ụnụ dị ịtọ three ka ọ dị nọmba one bụ gịnị ịgọ mmụọ nọmba 2 bụrụ ịtụ ogu nọmba 3 bụrụ ịgọ ọfọ these are the three basic principles steps you must adopt you must follow ma ị chọọ uh, ịgọ ọfọ n'ọdịnanị Igbo ị ma-asị ka i je bido n'ịgọ ọfọ ọ ka i je bido n'ịtụ ogu wee gọba ọfọ wee kpebe ekpele gị n'ọdịnanị igbo ị ga-efollow ya systematically so ọ bụrụ na ị chọọ ka ị ghọta the teachings ghọta etu e si eme ya ghọta etu e si apply ya n'ịgọ ọfọ n'anya and ka ị clickie na our YouTube link ka o buga gị ebe a ya-akụzielu gị all the teachings banyelu these three basic principles these three fundamentals you must follow n'ịgọ ọfọ ekene m unu. so dịka m si akọwa enwere three steps three fundamental steps you must follow n'ịgọ ọfọ m ga na-ewe ya ofu ofu kọwasịa fa ncha so that ndị na-amarọ amarụ maka na ama m na so many people adịrọ aware of this ụfọdụ che na ọ eweta ọjị ikwike ife in fact 90% of people na-ewenyite ọjị na-ebido na the last step which is not proper o nwere mgbe ihe esi ihe eji bido gụba 1 2 3 i je ebido na 10 or ebido na 5 ị ga-ebido na 1 ị batanụ na 2 wee luo ebe o jedebe mana anyị je na-esi n'azụ ụnọ wee na-eme ife bụ ezigbo ife anyị kwesịrị ime na-eme ya na wrong way o mezie ọ dịzịa ka ife ọdịnanị igbo enwere adịrọ effective ọ dịrọzị ile mana ọ bụrụ na ị ghọta ya ọ ga-adịrị na mma and ị follow ya ọfụma ị ga mm, ekpele gị ga-adị ile ị na-afụ ifie nke mbụ dịka m si wee kwuo bụ ịgọ mmụọ gịnị bụ ịgọ mmụọ akọwabugo m ya ee eh, mgbe m kọwa ife bụ ịgọ mmụọ proper here ịgọ mmụọ sozi na one of the steps e na-efollow wee na-ekpe ekpele wee na-agọ ọfọ wee na-agọ ọjị and ị ma na asụsụ igbo na o nwe ka ọ dị asụsụ igbo nwee ka ọ dị ofu- ofu mkpụrụ okwu nwee ike o mean two or three things mana i gee ntị ebe a those confusions ị na-enwe i kpopụ ya n'akụkụ so a bịa na that first step bụ ịgọ mmụọ ife ọ bụ ife ọ pụta bụ invitation of unseen beings bido na chukwu okike abịama invitation and acknowledgement of the unseen beings ikpọku Chukwu Okike Abịama bịa taa ọjị ịkpọkusie Chukwu Okike Abịama gị nwa ma na o nwe onye Chukwu gị bụ Chukwu Okike Abịama assign to you a na-akpọ chi guardian angel in English ịkpọkukwa your guardian angel ọ bụrụ na i mego ife dị na ya na ị malugo afa ya ịkpọọ ya afa ya ụfọdụ masị afa nke fa malụ days eji akpọku fa ịkpọọ ya afa then ịkpọku aja ana be nna ya ịkpọku aja ana be nne ya after that ịkpọkuo your ancestors ancestors gị anụnwa bụ ndị nwụlụ anwụ melụ ezigbo ife before fa nwụọ ọ fanwa ka a na-regard as saints our ancestors ndị ya bụ ịgwa fa okwu n'ike na ebube ife ịgwa fa before ịmalụ ife na-eme na ọ pụta ife ịkpọkusizia fa ịkpọkuo other beings ịma na-enyelụ gị aka wee na-achieve your earthly missions at this point achọrọ m ka ịghọta the reason why you should know that the first step must be done before the second step reason eji akpọku these unseen beings bụ ka fa bịa bear witness to your declarations ka ha bịa bear witness to ife ị ga-agwa fa nsogbu inwe ife ịchọ ka e change na your life ife ịchọ ka a addịa na your life ihe a bụ the main reason eji a-invite fa ka ha bear witness nụ akwa gị na ife ịchọ ịgwa fa mgbe ịkpọkusị fa ọ bụrụ onye dị observant sometimes si n'anya you can feel their presence sometimes ọtụtụ ikuku ekube ebe a ụfọdụ sign ha na-enwetakwa ha na-enwe goose pimples ụfọdụ isi ebuo fa mgbe ị ya-akpọkusi fa these are the signs gosi na ha anọdụ present but ị ma mfụ fa anya ha bịazịa fa egee ntị ka fa nụ alịlị ị chọọ ịtụ ka fa nụ okwu ọnụ gị ka fa nụ ife ị chọ ọ fa nwa ya-abụ i kpesie ekpele a i kwusia ife afụ ị chọ n'ime mmụọ ozi ga-apụa ebulukwa ozi gị a jebe ebe kwesịrị ime jebe ebe kwesịrị ije ka o wee pụta ife at this point ị kwesịrị ịma na ọ bọzị sọsọ gị nọ na o nwe ife gị na ya nọ na o nwe ndị gị na fa nọ nke a bụrụ gịnị number 1 the second one bụ ịtụ ogu at the arrival of the spirit beings you expected to voice out your good intentions towards your fellow human beings mana before ị na-eme nke a they must know na i ji ogu jide ọfọ ebe a ka ekpele gị center ebe a ka ị ya-declare your your dealings your fair dealings with your fellow human beings ah, at this point ka a na-asị egbe belu ugo belu nke sị ibe ebena nku kwaa ya nwa mmụọ emewuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emewuna nwa mmụọ when you establish these facts before them ha amalụ na ị na-ekwu with ogu na ọfọ ha amalụ na ị na-ekwu in fairness this point is very critical maka na this point n'ịtụ ogu a ka ị ga na-ekpe ekpele ka ị ga na-ekwupụta na-edecree na-edeclare ife ị chọrọ at this point ị ma na-asị na ndụ onye ọzọ dị ama ndị nke ya dị ọ ma ndị possible ife ọbụla i wishi yourself bụ ezigbo ife ka ị ga-ewishkwa to others etu ọbụla i si echeele onye ọbụla etu a ka ọ ya-esi wee dịlụ gị so this point is very critical n'ị- n'ịgọ ọfọ n'ọdịnala Igbo at this point ka ị ga na-asịkwa ndụ mmili ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwanyị mmili atana ma azụ anwụna that na anyụ mịlụ nwunye di gị ga-amịkwazielu gị this is your clear intention to your fellow humans and the spirits mgbe a i kwusị ife o gosigo na i ji ogu jide ọfọ i wee banyezia na the last stage the last stage a or the last step a bụ gịnị ịgọ ọfọ proper ebe a ka ị ga-anọzi wee declare all your wishes ife niile ị chọ ka o mee na ndụ gị na ndụ ezinụnọ gị na ndụ ụmụnne gị ma biznes ị na-eme afịa ị na-azụ ọrụ ị nọ na ya ndị na-eme ezigbo ife na ndụ gị etu ọ ya-esi wee dịlụ fa ndị na-eme ajọ ife na ndụ gị etu ọ ya-esi wee dịlụ fa ndị na-achụ gị fa chụba fa ndị chọrọ igbu gị fa gbuo fa ndị na-ekpele gị ekpele ezigbo ndụ na arụ isi ike ya dịkwalụ fa etu a ebe a ka ị ga-anọ wee kwupụ ife niile afụ ị chọ i kwusizie ya i wee si jide ọfọ gị wee tie ya n'ana wee kwuo isee na etu a ka ọ ya-esi wee dị mbọsị eke mbọsị oye mbọsị afọ mbọsị nkwọ n'afa chineke ji ike niile bụ chukwu okike abịama n'afa ndị ichie bụ your ancestors n'afa ndị ọdịnana ajụjụ n'ụbọsị nke tata wee bụlụ o nwe ka o si wee gosi na ekpele a i kpe na o nwe chi ọzọ ị na-efe na o nwe mmụọ ọzọ ị na-efe na-abụrọ sọsọ chukwu okike abịama mana ị recognize the presence of your ancestors the presence of all other unseen beings chukwu okike abịama kee wee nye gị na ndụ gị maka na ọ ma na ụwa ị nọ na ya na our mission na this planet earth dị very hard to achieve without them this world is full of mysteries and na ị need our ancestors mmụọ niile afụ so anyị wee bịa ụwa anyị need fa to achieve our earthly goals ekene m unu na teaching ọzọ m ga-eme m ga-akọwazilụ unu the practical way etu esi use these three steps principles wee na-ekpe ekpele wee na-agọ ọfọ n'ọdịnala Igbo ekene m unu m wee na-ekwu wee na-asị ọ ga-adịlị anyị mma mbọsị eke mbọsị oye mbọsị afọ mbọsị nkwọ m wee na-asị na onye ọbụla na-achụ gị provided na aka gị dị ọcha ọ ma nweta gị provided na gị na chi gị yi ọ ma nweta gị m wee na-asị onye a fụ tata ka a fụ ya echi ekene m unu